ihe a na-eme biko ndị be anyị bịaranụ ndị ọka ịka na nnukwu nwaanyị ọtọ ọtọ igbo mkpa ọ tọrọ igbo mkpa ọ na-atọ igbo n'agbụ enwe nnukwu nwa anyị na ị na-anya Ada Igbo tie na adị ibe ọbụla Ada Igbo kwụ n'azụ ya ee na ibaba adị eyi mperi ee enwere nnukwu nwaanyị otu ọka ike a wee bịa ee unu metee na anyị ada ama afịa ee ọ nnukwu nwaanyị eji eje mba n'igbo niile n'ụwa niile nwere ebe ude ya adịghị ede but enwere ihe m fụrụ ama m na Chineke etu Chukwu si eme ihe enwere ife m fụrụ na soshal midia anaghị m alarụ ụla maka na abụ m Mr. Facebook anaghị m alarụ ụla mmegide bụ mmegide ụmụaka esi na prizin na-erutasi ya nọmba 1 pụta nọmba 2 pụta nọmba 3 pụta nọmba 5 pụta m sị kedu onye na-eme ihe a ọkwa nwa igbo mụrụ amụ ọkwa nwa amụchara amụcha ai arịzikwu ka etu m esi mara ụdị mmadụ ezi ọkwa gị ụdị ibe a na-agụ m agụụ ee ụdị ibe a na-agụ m agụụ ama m na etu chukwu si ejikọ mmadụ na mmadụ anaghị ka m tetara ụla ụtụtụ ofu ụbọchị ee ada igbo kpọọ m na ee sị m na ya nwekwara onye chọọ ka ọ bịa fụrụ m na ofu nwaafọ igbo onye ya bụ imepe ife efere mba ụwa ọ ọ na-atọpụ ndị igbo n'agbụ ma ndị awụsa ọ bụrụ ọtọ ọtọ ọtọ naijiria ka ọ na-atọ mkpa wee sị ee na ọ chọrọ ka ọ bịa m wee sị ya biko nye egbe n'ọsọ nye egbe n'ọsọ bịa na ọ bụ ife m chọrọ Nye ya m fụkata ndị Igbo ka a na-alụ họtel abakatago m mba họtel ike agwụ m m fụkata ndị Igbo ka wa na-eme gị na-atụ ego na pọblik abịa na-efe ego iwe a na-egbu m sị ọ ya bụ anyị nwere faktrị enwere ibe anyị nwere n'ala Igbo ala Igbo tọgbọ na-efe ego i nwere ego i nwere ego ka Dantata i nwere ego ka eh, enyi nwoke Okoya Thomas ee eh, ee eh, that is the Eleganza i nwere ego ka Dangote ee kedu nke mfe ego na pọblik ma ụmụ igbo anyị niile nọ n'afụfụ ụmụaka anyị i jee na nait klọb niile ọ akwụna i jee na Ivory Coast ụmụaka anyị akwụna eju ebe ahụ anapụ ha paspọtụ ndị eyi zutelụ va nwa ekesie na nailon dote udo na-eri ya nụfa ị na-efe ego na pọblik ị na-alụ họteelụ họteelụ a na-eme ya mmadụ employ so ife a gwụrụ m ike m wee sị o nwere onye igbo nwere ike iwepụta ife ife atọ m ụtọ sị na mụ na ya eme m wee sị ya bịa ka m gosi ndị igwe ka m gosi ndị ọzọ ndị igbo na ndị igbo adị eto mmadụ mgbe ọ dị na ndụ mgbe ọ nwụrụ na ndị igbo bụ nkọcha ọnụ nwere ka mmadụ akọcha mmadụ ka m wegodo gị mee ezampụ ka m tụnye gị ugo na ndụ ka m tụnye gị ugo na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ ọnwụ njikọ anyị jikọrọ ebe a m wee na-asị mmadụ niile bịara ebe a nnọọnụ rinne na ife anyị bịara ebe a bụ celebration of life ka anyị si nwa afọ igbo anyị ga-eme maka na a sị na e kene onye gburu ọkụkọ ọ fụ efi o gbuo ee etu o wepụtara obi ya wee na-emere igbo ife ọma dị etu a ka m hụ onye na ndị otu mụ bụ ndị otu ebo ezumezu njikọta okwu ezumezu si na ndị Igbo niile ka emenye ya ọnọ na enwe nnukwu ejiba ya echie ya afọ eji aga mba bịakwa ọzọkwa etu ọ mụnwa bụ international president for foundation for peace and cultural reorientation n'ike nke dị n'aka m n'ụwa niile na m menyekwu ya ambassador of peace ọ bụ na a sị ka akpa akpa alalụ n'ute ụmụ nwaanyị na-egbu na ụmụ na ibe ha akpa akpa alalụ n'ute na ọ bụrụ na eyipụta nwaanyị akwa ene n'ebi ya ee abịaghị ya as ambassador today ọ wee kpọọ ime nwaanyị masa flag hoisting after flag hoisting ewejide mkpata maka a big appointment nke ọ ga-eji jeere ụwa niile ozi step by step so today ọ bụrọzi taa ka m bidoro ya emego m ya ma Mike Okilo Ekwueme square that is a

but today a sị na ọ ya eme n'ala Igbo ebe o bidoro ọ bụrụzi ndị so today nnọọnụ rinne biko ka anyị mee ife dị n'ọjị daalụnụ daalụnụ ka anyị mee ife dị n'ọjị